ne tɔgɔ kajatu kane yirimajɔ baara bɛnnen don daga feere ma ni n ko ko daga pot de fleur b'a la furadaga b'a la wusulanbɛlɛ b'a la poterie en général ne yɛrɛ fɛ a dɛmɛ a nacogo ɲɛna parce que u ka objectif b'a yira k'a fɔ u ka laɲini b'a yira k'a fɔ u bɛ fɛ bɛɛ de mɔgɔninfin minnu bɛ degun kɔnɔna na an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka se ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka se k'i yɛrɛ ta i yɛrɛ ye surtout personne handicapée ne kɛtɔ ka projet in bénéficier a sababu bɔra lojura de la lojura de sababu y'a se ma ne ye projet in bénéficier donc ne bɛ projet mɔgɔ ninnu kɔni fo u ka nali la parce que a bɛ kɛ sababu ye a bɛ n ka entreprise yiriwa fɛn minnu bɛ n jɛ a bɛ fanga don n na n bɛ se k'olu sɔrɔ ayi nin ye n dɛmɛ fɔlɔ ye ne ka laɲini ye min ye parce que ne bɛ ka n débrouiller de ni ne kun sera ka magasin sɔrɔ pour que ka dépôt de stock kɛ o manque de bɛ ne la kosɛbɛ parce que ni période dɔw bɛ yen nɔ a Pendant l'hivernage, o bɛ kɛ temps mort ye quoi pour que n bɛ se k'o o ɲɛma sigi cogo min na o de ye ne ka laɲini yɛrɛ fanba ye awɔ ee weleweleda min bɛ ne fɛ ne b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ en particulier minnu ye personne an minnu ye personne muso lujurabagatɔw ye k'a yir'u la ko lujura tɛ mɔgɔ tiɲɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ y'i i yɛrɛ bila dɛmɛ dɛmɛ daminɛ cogo min ala bi sankɔrɔta d'i ma bɔra de kan an kan'a bila an kunna ko lojura bɛ se k'an bali k'an ka baara kɛ lojura don lojura tɛ o diɲɛ selen bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ yɛrɛboli tile de sera donc an yɛrɛ bɛ se ka min k'an ka diɲɛnatigɛ la anw de ka kan k'an ka diɲɛnatigɛ t'an bolo fila la sisan nɔ an ka kan k'a yira ko jɔyɔrɔ b'an na min tɛ kɛrɛfɛdɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ yanni n ka cikan bila u ma n b'u fo n b'u fo ka da waleya fila kan parce que u y'u sɔnna k'u bolo kɛ sɛbɛnba fila la min bɛ se ka fanga don anw na ɔ bolo u sɔnna o ma o tɛ se ka k'a ban ye sɛbɛn ninnu an b'u deli de sisan ani deli dɔrɔn tɛ an b'a ɲini u fɛ fɛnɛ tugun u ka sɛbɛn nin kɔnɔ kuma minnu b'a kan u k'olu lawaleya surtout u k'u bolo di pays extérieur étranger minnu fɛnɛ bɛ na n'olu fɛnɛ bɛ lojurabagatɔw dɛmɛ lojurabagatɔw yɛrɛ fɛnɛ dɔrɔn tɛ personne exclue minnu fɛnɛ dɛnnen don kɛrɛfɛla la ni jeunes b'o kɔnɔ cɛkɔrɔbaw b'a kɔnɔ couche défavorable n'olu b'olu dɛmɛ u ka kan k'u bolo di olu ma baara in bɛ diya olu ye cogo min i y'a mɛn kɛrɛfɛmɔgɔ bɛ n'i dɛmɛ o k'a sɔrɔ sokɔnɔmɔgɔ sɔnna u ka sɔn an yɛrɛ fɛnɛ ka sɔn an fɛnɛ mɔgɔ minnu b'an kɛlen don k'an yɛrɛ sous-estimer an bɛɛ lajɛlen ka sɔn boli wagati de sera an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma degun b'an kan degun in bɛ se ka taa cogo min na